mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media tipitiriza nkhani ya mnyamata wina amene adathawa zoopsa kwawo ali mwana wa zaka 7 pozendewera basi yopita ku lilongwe kumene adakasanduka chigandanga ndipo tsiku lina adaona mbonaona atabera mkulu wina okhwima pamene timamaliza part 1 ya nkhaniyi mkuluyu anafotokoza kuti moyo wake unafika pa mtambasale pamene anachotsedwa misala ndi mbusa wina yemwe anamupatsanso malo ogona abwino zovala zabwino komanso chakudya chabwino komatu mkuluyu wapezeka akuthatha ndi imfa mu nkhalango ina ku balaka kodi munthu oti moyo wake udayamba kuyenda bwinobwino chachitikanso ndi chani kuti zifike pamenepa tiyeni timalize limodzi nkhaniyi ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153 ndine oswald mtima ukadza ndimakhala ku lilongwe dera lina limene limatchedwa kuti ku mtandire ndiye kunalibe nkhondo chifukwa choti anyamata amene amandidziwa amanena kuti amene uja mmene wachitira muja sangakhalitse amene uja akuberani nde chimene chinachitika nchakuti abusa aja amawauza zoti "Ah, amene uja amaba uja ndi wina uyuyu ndi watsopano sangabe ndiye chimene chimachitika nchoti akafika ku nyumba akalandira uthenga umene uja samandiuza iyayi amangondiuza zoti Nkuti uzilimbikira kwambiri kupemphera ndi kuwerenga baibulo Hmm. nde vuto limene linalipo lalikulu ndilakuti kuwerenga ngakhale kulemba sindimadziwa paja munacho- munachoka ku- ku mudzi uli ndi zaka seven eh. eh kuwerenga kulemba sindimadziwa koma nditafika anandipatsa baibulo ndipo iwo aja samadziwa zoti ine ndima- sindidziwa kulemba komanso sindidziwa kuwerenga Mm. ndiye nditaona kuti moyo wanga pamene ndimati ndikagona pa matiresi ndekuti ndapita kwina kwake kaya ndi ku rest house komanso sitimakhala momasuka Mm. ndiye titafika kuja anandipatsa bedi ndikundipatsa skilini ndiye ndinaona kuti ah, ulemerero apa ndiye wafika komanso pano panali anthunso amene zisanachitike zimenezo ndimathawa ndiye ndimayamba kulingalira kuti ah, tsono apapa ndinka- nthawi ija ndimakhala moyo othawathawa awapa ndili pamodzimodzi ndikuti anthu aja kuti andipeze ndikosavuta ndiye ndinangokhabe kulimbana kuli bwino ndithawe ndiye ndinangopanga chiganizo ndinalankhula mawu kuti ambuye amene aja ndikadzakumana nawo kaya adzandimangitsa kaya sadzandimangitsa koma ineyo kuba kusuta kumwa ndasiya ndiye chifukwa choti kumakhala mapemphero pafupipafupi Mm. ndi kusala kudya komwe ndiye ndinayamba kusala kudya ndiye kupemphera poti sindimadziwa Ndim- ndimangoti ambuye mundilole ndisadzadziwe kuwerenga chikwangwani china chonse cholembedwa munsewu ndisadzadziwe kuwerenga bukhu lina lilonse limene linalembedwa ndingodziwako kuwerenga mawu anu okhawa chifukwa ndakhala ndikuchita zinthu zonse zija chifukwa cha kusadziwa ndiye mundilole ndiye nthawi zonse ndimalira ndiye chimene chimachitika nchakuti ndikapita ku tchalichi kumakhala maphunziro a mmawa ndiye akamaphunzitsa ophunzitsa uja amatha kungotchula dzina munthu ta brother so so taimirirani mutiwerengereko bukhu lakuti nde ikafika nthawi imene ija ndimaonetsetsa kuti mwina mwake ndiloze nkhope pansi kuti asandiloze ine and chikatha chiphunzitso chimeneja ndimati eh ndapulumuka ikafikanso sande chimakhala chimodzimodzi Mm. koma mulungu baibulo limafotokoza zoti mulungu si wachisokonezo ya mpaka panopo sindimamvetsetsabe koma tsopano chiphunzitso chija chikupi- chi- chi- chili mkati anayamba kuwauza anthu owerenga brother oswald kuti mawu anadza kwa yeremiya pamene pamafotokoza zokhudzana ndi fanizo la oumba mbiya kuti anaum, anatenga dothi anaumba ndipo mbiya inasweka ili m'manja mwa oumba mbiya ndiye chimene chinachitika nchakuti oumba uja anatenga dothi lomwelo ndi kuumba mbiya ina ndiye anayamba kuika makomenti amene aja monga mmene walankhul- wa- wa- watiwerengera brother oswald inenso dzidzidzi Ah, ndawerengadi nde baibulo lija limakhala ndi kamzere ka bla- ka- ka- ka- kamakhala ndi ka- kanthambo kaja ka red Eh. pamene ndawerenga paja ndinatenga kanthambo ka red kaja ndikudutsitsa Mm. ndiye ntamva zimene zija nditangoli ku tchalitchi mpamene tsopano namba amati yeremiya ya ye yi nde namba kusiyanisa kuti okay ya nde kuti anthu owoneka chonchi ye anamba kuoneka chonchi ndi ndinatenga fasting pafupi three days osamwa osadya ndili ambuye ngati nkufa kwabwino ndife koma mawu anu mumatsimikiza kuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha koma ndi mawu anu ndiye ndifuna baibulo lija namba kuyamba ku, ku, ku, uliwerenga kumadziwa kuti uyu ndi genesis uyu ndi exodo uyu levitiko uyu deuteronomo mpaka na kufika na poti nthawi imene ndimaperekera umboni olo abusa anadabwa kuti ah ine ndimadabwa kuti sindimakuona kupanga atendi kwambiri ndi baibulo pamene ndimati zoti nthawi imeneja ndimalira ndipo olo tikamapemphera mkati muja mukamachita ine ndimangomva mawu aja mukawerenga koma kuti pamene ndingapezere mawu amenewa kuti kodi kapena ayamba kuti bwanji kunali kovuta kuti ndapeze nditayamba kumva mawu aja kum- kumapanga interpret bwinobwino kuti kodi mawuwa afotokoza kuti chani kodi munthu nditha kumphunzitsa bwanji ndiye ndinamba anayamba ku- nthawimeneyo kuchokera konkuja kumene anandipempherera kuja kumachitika mapemphero a 12 koloko amati lunch hour service khulupirirani simudziwa zoti bible sukulu yake wapita iti ndipo nthawi imeneyo ndinabweretsa a- anadzazidwa ndi chimwemwe kumva zoti a mwana uja amadziwa kutanthauzira bwino mawu pamene ndinapeza zoti anandiuza zoti sukuyenera kuzivala zovala wamba uzivala masuti ngati mbusa anandigulira masuti ambirimbiri anthu amene ena ake nnaapalamula nnaaberanso nnakhwasula nde anandiuza kuti ndakudziwa pena paliponse pamene tidzakumanepo ndidzakumangitsa anabwera ku lunch hour service pamenepo ayimbayimba makolasi ati tiyimbe nyimbo yodzutsira mlaliki nyimbo ija inangoti yayamba ndinali ndi maganizo ndithawe tsono ndikathawa anthuwa ndapatsa chithunzithunzi cha mtundu wanji ndiye mkati momwemo nanga ambuye ineyo mukudziwa kuchokera pansi pa mtima kuti kuba china chonse chimene ndinachita ndinasiya ndiye kaandimangitsa kasandimangitsa koma ineyo sindikuchoka muno ndinapeza kuti uthenga umene ndinawukonza kuti ndilalika uthengawo ndinasempha ndinalalika zimene mulungu nthawi imene amafuna kuti ndilankhule pa nthawi imeneyo ndiye munayankhula zotani nthawi imene zimene anakuyankhulani kuti mpaka namusinthe ulaliki umene mudakonza kuti mulalikire ndikupezeka kuti mwalalikira ulaliki osiyana ndimafotokoza nkhani yokhudzana ndi pena paliponse wina aliyense akakumana ndi mulungu kapena kupezeka kwa mulungu kukafika pa moyo wa munthu kapena pamalo china chilichonse chimasintha ndiye amene chimene chimapangitsa kuti chisinthecho si pamalopo kapena si iweyo munthu koma chimene chapezeka pamalopo chimene chapezeka mu mtima mwakomo nchimene chimakupangitsa kuti iweyo usinthe ndipo popanda chimenecho munthu sizingatheke kungosintha pawekha nnakamba zambiri kuti anthu atha akudziwa ngati wakuba e, ndi zoona koma kupezeka kwa mulungu kukabwe kukafika pamalo kukafika mmoyo wa munthu amasintha dzina amasintha chikwangwani chimene anthu ukamadutsa kapena uka, akamaona kumbuyo uko amaona chikwangwani mwina analemba kuti uyo mkuluyo amaba amasintha chikwangwani chija ndiye amene akonzeka akweze manja mmwamba anditsatizire pempheroyi ndinapeza zoti mkuluja ndi amene anali oyambirira kukweza mkono bwerani kutsogolo kuno pomaliza nnene kuti ndiye ndipemphere ndiye ndinapemphera ndinapeza kuti mzimayi uja kulira inenso kulira ine ndimalira chifukwa ndimaona mulungu akubwera akutigwirizitsa mkono ine ndi munthu uja nditapanga amen anabwera kudzagwada ambuye alemekezeke mwapita liti ku bible school ndikuti ah sindinapite ku bible school koma ine ndikudziwa ndi chisomo cha mulungu and ubale pakati pa ine ndi iwowo mulungu anaupanga mpaka na anane kuti chimenechi chitike mubwere kunyumba mudzalalikire kwa ana anga ndiye nthawi imeneyo ndinazilandira chifukwa kauzimu kanalipo ndithu ndiye imafika nthawi yoti umakhala thupi ndiye ndinayamba kulingalira kuti "Ah, mkuluja mwina paja walephera kundimanga kundipitisa ku polisi chifukwa kuti panali anthu koma mmene amene kuti ndipite ku nyumbamo mpamene akandigwirire nde ndinapemphera nati ambuye ndikupita ngati nkukandimanga akandimange koma chinyengo china chilichonse inu ndi amene mukuchidziwa sindipanga chiphimba maso china chilichonse and kunachitika zodabwitsa kwambiri ndinapita ndinakapeza kuti gulu la anthu ndiye gulu la anthu lija ndimaona ngati kuti likundidikirira kuti andimange osadziwa kuti gulu la anthu lija likundidikirira kuti amve uthenga ndiye ndinafika ndinalowa nyumba tinapemphera kuyamba kuphunzitsana mawu a mulungu ndiye tili mkati mokhala choncho mpamene ndimapeza mkazi mm. ndinapeza mkazi ndikupanga ukwati mnyumba mwawo mwa abusa momwemo nditapanga ukwati pamene anandiuza ndiye kuti uzikhala munomo ndiye uzindi- uzindiuza zoti ndipatse- ndipatseni ndalama kwinakwake ine ndalama ndilibe sudzazilandira bwino nde anandipasa ndalama yokwana 15000 yokwana bwa? 15000 nde moyo wangabe ndinanyinyirika nde anadziwa zoti ndanyinyirika Ndi Chinali- anandiuza chinali zoti- chaka chanji chimenechi imeneyo ndekuti inali

ikuchoka m'manja mwa munthu wa mulungu mulungu amene amachepetsa zimene zili zambiri mulungu amene amachulukitsa zimene zili zochepa ndiye ndikupereka ndamayi mulungu achulukitse nde ndinangokhala chete mpamene amandiuza kuti uzinena kuti emeni ine ndinayamba akafotokoza ndimanena emeni udzakhala ndi mashopu emeni

nditayenda kwa ma week nde anandipatsanso chipsinjo akundiuza zoti koma ukumapereka chakhumi nta- ntayenda kukhala ngati kwa mwezi ukumapereka chakhumi ine ah, ndama yomweyinso ndizipekanso chakhumi nde anandiuza kuti ngati ufuna kuti bizinesi yako itukuke chisisi chake nchoti iweyo uzipereka chakhumi nde posafuna kunyozera ndinayamba kupereka chakhumi Mm. nde ndinayamba ndi 200 kwacha 200 kwacha ndikayendayenda pa tsiku sindimagulitsa ndisi- sindimapeza ndalama

ndi zoona Mm. ndiye ndinasintha nayamba kupereka 1000 ntangoyamba kupereka 1000 tsopano anthu ayamba kuona katundu uja mosiyana ndi mmene analiyo Mm. mpakana ndinasintha kupereka kumapereka 2000 nthawi imene Mtango- munali mukuyendabe ndi ti- ti- zinthu tija mmayika pa pa katoni paja nkumayenda nato eh Chabu- chifukwa nthawi imeneyo tinali tizinthu tochepa kwambiri eh ndiye ndimati ndikakaodera ndi amadabwa kuti katonija ikusintha pafupi pafupi chifukwa ndimakaoda ndimadzasiya pa katoni pompaja mm. ndikaoda ndimadzasiya pompaja ndiye pamene anandiuza kuti iwene upite kumsika wa ku Bwandiro ukam- ukafike kwa chamani akupatse malo oti umangepo shop nde sinazilandirebe bwino tsono apa pali ndalama yoti mpaka ndiki ndichotseponso ndikalipire shop nde akandiuza ndimati ah ndipita Mm. akangoti afika madzulo unapita nde amandikalipira ndiye mpakana ndinapita kumsika anandikana malo anatha ndiye ndinagwiritsa ntchito wina wake amene timapemphera naye ah munthu uyu ndi m'bale apereke ndalama yolowera mumsika ndalama yolowera mumsika umalipira 1000 Mm. ndinapereka anandidulira malo

katundu uja ndinankoloweka koloweka mmene pajapo ndikudzayendayenda ndikusiya ndili mkati mopereka momwemu napeza zoti shopu inasintha patapita ndithu nthawi pamene a city ananena kuti za ma blockboards nthawi imeneyo kunadza chuluka kwambiri moto kumakonda kuyaka moto mmisika ndiye analamula kuti zachisakasa zonse zichoke timange ndi njerwa pamene ndinachitika mwayi ndinapeza zoti ndinathamangathamanga ndikumanga tanjerwa basi kusintha kunayambira pomwepo pamene anayamba kulankhula kuti "Ah, abusa akaja ama- amampatsa ndalama ya mpingo zinthu zambiri zolankhula ndiye ine sindimazigwiritsa ntchito chifukwa ndimadziwa chilungamo chake kuti sizili mmene iwo akufoto akuganizira nde mpakana ndinapanga ubale wabwino ndi maburundi ku mtawuni muja nchifake chinsinsi cha bizinesi zimangotengera kuti kodi iweyo ukuzilandira bwanji ena amati utha kupita patsogolo chifukwa choti wapita kwa sing'anga and anthu ambiri amandiganizira kuti ndakhwima ati munthu nthawi yochepa chonchi sizingafike pamene zafikapa koma ndimayenda ndi chisomo ndikapita ku mchesi nthawi imene ndikuti ndayamba kuoda mpunga ufa ndiye ndikapita ku mchesi ndikaoda amapeza zoti a achimwene mutha kutenga katundu wina mukakagulitsa mudza- mu- mutibweretsera ndiye amapeza zoti mwina andipatsa matumba ampunga atatu andipatsa nyemba matumba awiri andipatsa fulawa zinthu zimene zijazo ndi ma- ndiye zimayenda so fast zimene zinandipangitsa kuti kanthawi kochepa umoyo usinthe kenakano nde namba kumapita ndekha ku zambia kuchipata ndimakatenga ufa wa zambia uja Mm. kuyamba namba ndi matumba 30 kenakano anakwera mpaka umatenga matumba 50 mpakana kufika pa matumba 150 ndiye mmene ndimafotokozera kuti nitaf- nitafika mu msika wa bwandilo ngakhale anthu anandikana nthawi yoti ndinafika nthawi yoti afuna kupanga masankho ndiye ine ndinali mlendo zoti ndingapikisane nawo pa mpando wa uchamani sindimaziwerengera chifukwa ndimadziwa zoti zangu za musika sindikuziziwa koma mwachisomo cha mulungu anthu amapanga kampeni ah, ndikhale ndine chairman ndikhale ndine chairman ndiye atayika mayina kunapezeka kuti anthu anene kuti mayina onsewa ayi pano amene akhale chairman amene anapita mtown akhale chairman ndi oswadi amene akufuna oswadi ndi ndani anthu onse anakweza manja Mm. mmene ndimabwera kuchoka mtawuni ndimadzidzimuka anthu akundiuza zoti ndi- ndinu a- atchamani a msika wa bwandilo ndinati zosatheka zimenezi ndikhala tchamani bwanji mmene ndimalowa musika anthu ndikuti akuyimba acheya acheya In- ah, kodi nkhani izi zikukhala bwanji ndiye anthu amene amaka- amanga makampeni anyasidwa amusankha bwanji munthu wobwera kumene Mm. ndiye ineyo ndinangoyamika kumwamba kuti sikudziwika sikuzindikira kwina kulikonse ndatengera chisomo cha mulungu Mm. mpakana 2000 and 2019 yeah 2018 kunabwera azungu kunja amene anafikira ku city amafuna apereke mphatso m'misika ndi anaitanitsa misika yonse ya mzinda wathu wa lilongwe machairman nde panali misika yokwana 10 yoti zitukuko zimenezo zimene zichitika machairman amene achite mwayi asankhidwa nde mwa chisomo cha mulungu msika wathu wa bwandilo unali m'gulu la misika 10 yo ndiye ngati ife ngati ine ndinasankha mpanda ku 25 anasankha madzi msika waukulu madzinso anali ovuta anasankha madzi ena anasankha matoileti koma pa machairman onsewo amene ndinagwiritsa ntchito ndalama bwino ndikumanga mpanda moti mukapita mukalowa mukapita ku area 47 msika mukakhota pa filling station kuti mupita kumene kunali chez ntemba Mm. mmapeza msika Mm. mukapeza zoti pali gate Mm. msika uli mu mpanda mpanda womwe uja aa tsopano moyo unafika mmene munthu amene akukhalirana kumbali yopeza mwa pakatikati osati kulemeretsetsa yayi mpamene kunabwera anyamata pa galimoto yawo yabwino kwambiri anatipeza ankolo takupezani muli bwanji aa tili bwino kaya inu pamenepa ifeyo tili ndi ufa ogulitsa tinapeza shopu ku mchesi nde analotsamo anthu ena analotsamo anthu ena moti truck tangoitani tangoyimitsa koma tiku- tikutsatsa ufa tatenga sampo ili mu chani ili m'galimoto ine kupita kukaona ndiye koma panopo ndalama ndilibe akuti yayi ife sitifuna ndalama chifukwa takudzidzimutsani tikupatsani two days or three days mukagulitsa mutiimbira tikusiyirani nambala yathu ine aa ngati zimenezo ndiye palibe vuto Ndiye anandiuza kuti loyamba mmawa mwake ndinamaliza matumba 25 Mm. koma masana ndi pamene ndimawaimbira foni ndili ndimaganiza kuti ufa umene wotsala uja ndikutenge ndiye kungatheke kuti ndipeze ndalama yochulukirako mundipatseko 2 to 3 days pamene zapasavuta

mm. nde ndinayimbira foni kumadzulo ndati ankolo tikumane mawa mmawa ndi chifukwa bizinesi zathu timagulitsa amalesitanti amafuna kuti atigule katundu mmawa nde ife tilawirire kuti akamabwera aja tikhale ufa tatani tatenga mm. nde nthawi imene ndapanga kale mauthenga nawo anzanga mu- mwa senti mu 25 mwa mgona chifukwa nthawi imene kumchesi amaodetsa 34000 nde ine ndinauza zoti ndikuodetsani ma 32000 ndeno akabwera ena amandipanga ofa kuti "Ah, titengako 50 ena 30 nde kunapezeka zoti titafika pa spearhead ndikuti ndalama pamene ndinavala makombati amakhala ndi matumba akuluakulu ndaziika side pocket ya, ya uku i- uku umu foni yanga tinafika malo ena amati pa spearhead ananditengera pamenepo tinalowa kukhala ngati tikupita ku 25 kapena kupita ku 49 tinakhota pa bingu stadium munali mukuyenda Lowa. magalimoto ere eh iwo anali pa galimoto samayenda pansi chabwino galimoto yomwe anafika nayo ndi ufayo mm. nde tinafika roundabout ya 18 pamene amati interchange tinapitirira mpaka ngati kulowa parliament tinafika roundabout ya parliament pamene tsopano ndinaona kuti "Ah, galimoto ija yamba kuyenda pang'ono pang'ono titangoti tadutsa roundabout ija kuti tikulowa msewu wa central kapena kuti tikatulukire mtown pamene anapanga slow down kwambiri anyamata amene anali kumbuyo ife ine ndinali kutsogolo ndi driver Mm. anyamata amene anali kumbuyo anandigwira ndikundisolola foni kundiso kundisolola ndalama pomweyo ndikundikankhira pansi ndiye pamene paja sindikudziwa panopo ngati maofesi anasintha panali american kukhala ngati american embassy Mm. mbali inayo magadi a pamene paja anathamanga Ah, chochitika ndi chani anthu akhala ngati achita kukuponya ndiye andiberatu anthuwa pamene ndimayamba kuwafotokozera Mm. ndiye kuwafotokozera ndiye ndikudzidzimukabe izizi ndi zenizeni kapena ndikulota ndinapeza zoti ndi zenizeni ndiye ndinabalalika chifukwa panali anthu amene ndimayenera ndiwapatse chani ndimpatse ndani mare amadzandisiyira mazira ena ama- amatodza kudzandisiyira mpunga tsiku limenelo ndinalonjeza kuti abwere adzatenga ndilibe ndi limene linachitika zimenezo Mm. ndiye ndinapita ku Bwandilo ndinangowatutira ena amene amasungizamo zinthu zina ndinangowapatsa ndi anadabwa kuti "Ah, inuyo muoneka kuti simuli bwinobwino lero chachitika ndi chani nde sindinafune kufotokoza chifukwa ndimaona kuti tsopano ayamba kundiseka pomwepo ndati a basi ndili bwinobwino kenakano pamene ndinangonyamuka mkazi wanganso sanadziwe ndinangonyamuka nthawi imene ndikuti kunyumba kwa abusa kuja foti ndimapanga business ndachoka ndikakhala pandekha ndimakhala ku Mtandire ulendo ndinawupangira ku 47 komweko ndi a- apapa ndiye palibe chifukwa chokhalira moyo pamene ndinanyamuka kupita kulowa mtown satana amenemo ndiye kuti wandipatsa chiganizo chimene ndinakatsikira pa Balaka Mm. pa Balaka ndinabwerera mbuyo muno kufika pali pali chipatala apa pali tchalitchi ya Katolika Mm. ndibwezeka ndinapeza kuti pali ngati katchiretchire choncho pamene ndinapa pamenepo ndila kunoku palibe amene amandidziwa kuja zoti munthu uja watani munthu uja wasowa pamene ndinalowa patchire ndalowa patchire paja pamene ndoti mankhwala aja nditathira kale nditapeza madzi ndikuti asungunuka ndinangofika patchire paja kutsegula botolo ija didididi kumwa sipanatenge nthawi ndinayamba ku kutuluka thovu ndinayamba kumva kupotokola m'mimbamo Mm. nde chifukwa be mulungu samafuna kuti mwina ndipite mu njira imeneyo Mm. kunapezeka kuti munthu anayima kunsewuko akadzithandize atafika patchire paja anaona kuti kutsogolo kwakeko kumveka ngati munthu kuti mwina wake akulimbana ndi anthu Mm. pamene anabwera kumsewu kudzaitana anthu ine kukukhala ngati munthu akumpanga chipongwe ine ndimafuna ndikazithandize anakandipeza kuti ndili ndekha ndi thovu likungotuluka hmm. ndiye anandifunsa mmakhala kuti ndinangoti kulilongwe ndiye choyambira chimene chotsatira chimene anapanga ndi kufunsa nambala muli nambala ndiye ndinangopereka nambala ya madamu anga hmm. ntapereka nambala ija mmene ananditengera patchire paja kupita nane pachipatala pafupi cha pompaja sindinadziwe Ndiye chimene chinachitika nchakuti chifukwa choti mano anali oti alumana sangathe kundimwetsa mankhwala zoti tsopano azibwera andilondole kenano pamene amadzalandira uthenga uti "Ah, munthu uja kangati watitani watisiya kenaka ataona kuti madripi sakuyenda Mm. ineyonso thupi likuoneka kuti latani lazizira anayimbira chonchija anabwera kukayi- kukatenga anesi kukatenga anesi kudzandiyesa zimenezo ndiye anachuna-chuna dilipi ija kupeza kuti be sizi- sikuyenda nde anapita ana- ati anapita ku ngati kulumu kumene amasungirako mankhwala mmene amabwera anapeza zoti dilipi ija yayamba kuyenda pang'ono pang'ono nde anandipanga presi pa mimbapa kundikanikiza kenaka ana atatenga za- zimene amayesera zija mpamene anaonetsa kuti akupuma koma pang'ono tidikirire patapita nthawi mpamene tsopano n'naonetsa ndithu saini yoti ndikupuma nde kuti ku Mtandire kumene kuli mta- mtawuni kumene mmakhala anthu atsekera masamba atulutsa mipando mnyumba ati watitani nde inali yo- yopereka chidwi kwambiri zoti tinamuona lero uli bwani- bwinobwino mmawawo ndiye muti panopo zachitika chonchi ali kenakano mpamenenso imasinthidwa sentence ya munthu uja waonetsa kuti ali chani ali bwino nde ndinakhala kuchipatala pafupifupi masiku four madamu anga ana- anabwera tinanyamuka tinanyamuka kuchoka kuchipatala kubwera ku mtandire nde kunabwera anthu chonchi nde tsopano patapita wiki anthu aja amene nali nawo zingongole aja anayamba kubwera nde chimene chinachitika n'chakuti na katundu wina amene ndinali naye uja ndinapeza zoti na na nagulitsa motchipa poti anthu amavuta kuti ndibweze pa nthawi imeneyo katundu ofunikira kwambiri fa ma- kwambiri imakhala ngati mpunga ndikuwodetsa Mm. eh, uf, ufa kwambiriso ndi makonda kugulisa matumba ndinakhala ngati zinthu zimene zimabweretsa ndalama mofulumira zachepapo ndinangozigulisa zimene zija zimene zinatsala zija ndikubweza ngongole kupeza zoti ngongole ijabe sinakwane kaambe zimene zimene zinakhalira nde ndinawafotokozera pamene ananena zoti okay chabwino ngakhale panopo ndalama ikukhala ngati kuti ikuvuta koma ndikuyenera kuti ndikuchotse mu chipsinjo chimenecho ndalama imene ikufunika ndi zingati pamene ndinawuza kuti "Ah, apa ndi ngongole ya two point five nde sipanavute anatenga ngongole anatenga ndalama ija 2.5 sanafune kundipatsa pamanja anatenga mun- anatenga munthu amene amagwira ntchito kwa iwowo ali yenda nawo mupite mukapereke ndalama imeneyi Mm. ndiye tinanyamuka kupita kokapereka ndalama ndiye napeza kutibe ngakhale ndili fulu koma ndiye kuti ndafika pa zero Mm. ndiyebe ngakhale ndimadzimva kuti ndapulum- ndapulumuka kumankhwa kumankhwala kumabe moyo umandipweteka kuti tsono chimene ineyo nda- ndapulumukira apapa ndiyamba kuzunzika ndiye mpakana ndinapeza zoti mtandire muja poti tsopano zolankhulalankhula zinayamba kuchu- ku- kuchuluka pamene ndinachoka mu mu mtandiremo kumakhala kwa mpingo kumene ndinaona zoti ndikapitanso kumu- kumudzi a- anthu azikalankhula zambiri kuti ayi analemera chani chani koma kuno samakhala samakhala nako n'chidwi mwakuti mwakuti nde m'malo mopita kumudzi kunkhoma ndili kwa mpingo Mm. Ndithu ndi mmene timakhalira moyo unafika pabwino kwambiri monga n- n- naika chi- dipi pa ya norman chisale Mm. eh, norman chisale akabwera m'Bwandiromo ndithu ma- macheza mpaka ulendo wina ananena zota uzidzakumbukira tatijambulitse Mm. mpakana tinajambulitsako ndithu maulendowo angapo moti mwachina mwa chithunzi chimene tinajambulitsa ndi norman chisale ndi chimenecho O, apa pamwina kukhala ngati ndasinthaponso ndayikapo chazeze ndi Kashi madamu am- amab- amabwera pashopu ndimakonda kugulitsa ma- macheni ndi maringi Mm. eh, achina zeze amabwera ndimakonda amazandigula ma- maringi Chabwino. etu ndithu moyo umene ndadutsamo ndi umenewo ndithu kufika na pakali pano Ndiye pakali pano moyo mungaufotokoze kuti ukuyenda motani. Madamu aja alipobe zikukhala bwanji. madamuwa alipo ndi amene tikukhala nawo limodzi koma panopo moyo ndi ndi wolimba panopo koma ndimathokoza mulungu chifukwa choti ndimaona ngati kuti mmene ndapanga chomchomo nde kuti basi ndi mathero a zonse koma ndalimbikitsidwa chinthu chachikulu ndi kukhala ndi moyo ndi kuyika mulungu patsogolo chifukwa pali anthu ena oti ali ndi ndalama koma akusowa akusowa mtendere ali mzipatala ena afuna mwina kupanga hala ndege kumene kupita kunja kuti akapeze moyo ndiye ngati ndili ndi moyo ndikuyenera kukhala onyadira posatengera nyengo zimene ndikudutsamo kuti kutheka mulungu ali ndi njira zake ndipo akhoza kupanga njira ina yotinso ndikhoza kuyamba kusimba lokoma alipo anthu Bom- ambiri amene akutimva pano uh, mwina nkutheka pali china chimene mungafune uh, anthu atakuthandizani nacho uh, sindikudziwa mungafune anthu mwina atakugwirani dzanja kumbali yotani ineyo kwambiri utapezeka ngati mwayi wa wa ngongole chifukwa panopo chinthu chimene chimandipweteka kwambiri nkoti khadi ndinabwezeretsa yomweyo ndi ndinali ndi makasitomala ambiri ndi kufika nabe pano umapeza kuti ena amene anachoka akumbukira kuti timagula zakuti pa Bwandiro amandiimbira foni ndi chimakhala chinthu chondipweteka kwambiri ndiye amene akundimva ngati patakhala mwayi ofuna kuthandiza atathandiza mwayi wa ngongole kuti nditha kuyambiranso business Ah, anthu amenewo atafuna kuyankhula nanu angayankhule nanu motani kapena kuti mwina akumane nanu kumene ineyo ndima panopo ndikupezeka pa mpingo penipeni komanso pa mpingo pa pa depot kungo kungotsika olo kungofunsa kuti mnyamata uja amakondo kuvala ma- ma- ma- macheni amakhala pafupi ndi pa- pamene ndimakhala ndi pafupi ndi pa bala kungofunsa pamenepo ku- kwa mpingo konse uno amene ndimakonda kuvala macheni angapo m'khosi ndineyo komanso atha kundipeza kudzera pa nambala iyi

47 50 92 ndithu mukadzatero ndi kuti mudzankhulana nane ine oswald moti ndimangodandaula poti nambala ya bwana mkulu anoma ndisale ndinali nayo timalankhulana timachezana timacheza mwadzuka bwanji munthu wamkulu andiyankha tadzuka bwino koma chifukwa chakutayika kwa foni imeneyo nambala inandisokonekera koma ndidziwa kuti mwina idzafika nthawi tidza- tidzaona tiwafunira zabwino zonse chifukwa chakubwereranso mboma chabwino chabwino uh, pomaliza nkutheka muli ndi mawu amene mungafune kuwasiyira anthu amene akutimva pano akhale mawu otani ndikufuna ndingowalimbisa mtima nkutheka kutinso pali anthu ena amene adutsa nyengo imene ndadutsamo ine nyengo yopanda chiyembekezo koma ndikukhala ndi chiyembekezo koma popeza satana nthawi zonse amafuna azikhala ngati ochenjera koma satana si ochenjera mwinanso anakumana ndi zimene ineyo ndadutsamo chimene ndingalimbitse mtima osataya mtima mulungu amakukondani mulungu amatikonda nkhani yayikulu osamsiya mulungu mulungu ndiye mwini zonse